Atacheza ndi Brian Banda Peter Mutharika dzulo kunapezeka zonena kutitu anayamba kukambamonso nkhani zokhudzana ndi mmene dziko lino likuyendera komanso kodi zimene akupanga ayi zinthu zopatsa chidwi zokhudzana ndi forex komanso ndekuti mafuta zomwe tikhale tikukambirana mmenemo ndipo ndi zomwe zatipangitsa kuti tibweretse nkhani imeneyiyi chifukwa I hope kuno mwaonera I believe mwazionera zina ndi zinazi Komano tikufunanso tizikambe mu chichewa pajatu ife pano timafuna tizizibweresa mu chichewa pokumbukila zonena kuti no si aliyense amene amamva chizungu nde tikufuna titanthauzilekoso zimenezo kenako tipitiliza makamaka nkhani za zomwe iye akupanga ngati mtsogoleli wa dziko lino tiyambe ndi kuonela ka video aka tikagawa nde kuti mmagawo gawo loyamba titanthauzila kenako tidzapiteso mu gawo lachiwili kudzatantauzilaso tionele gawo loyambalo

that are circulating are, I think, silly. Yeah.
chabwino mmene taonera pamenepo amene amakwanitsa kumva amva koma titanthauzireno tsopano kuti tonse titsatire ndi apotu chinachitika nchonena kuti no peter mutharika analandira mlendo yemwe ndi brian banda ndiye kuti no kuja ku nyumba ya ku sanjika palace ku blantyre Tatafika kumeneko kunapezeka zonoti Brian Banda amafunsa a Peter Mutharika koma Peter Mutharika amati nde zatenga nthawi tisakumanatu mulipo kenako no Brian Banda sanachedwe kuliutsa no funso kunena kuti ah inu kunja kukuyenda nkhani zonoti inuyo mwe mwadwalika mukatele mwatengedwa ku chipatala ku South Africa mu- mukutipo bwanji penepo mumava bwanji anthu akamakamba zimenezizi akamba a ayi inu zimenezo nzopanda ntchito zimenezo akuti silly ya zopanda ntchito tisachite kutaya nthawi ndi zimenezo nkhani ndi yonena kuti tu izitu zinayamba kalekale kwambiri tukamba za 2016 nthawi imeneyo ndiliso president anthu anakamba zonotitu ndamwalira mpaka ena anandipha tu nthawi imeneyo ndili ku america ah wamwalira wamwalira nde ndizotibe tikamakhala mukhoza kumangoona kuti ah Ineyo mwina mwake ndili ndi miyoyotu nde kuti yokwanatu 9 ngati mphaka paja mphaka amati kumupha wadzukanso kumupha wadzukanso nde ndili ndi miyoyo 9 ineyo he yotino basi kukwana ndithu ka 9 chifukwa ndekuti anthutu nde andiphatu maulendo angapo koma zonsezo ndi zopanda ntchito ndithu wa ndi zoti wina aliyense azamwalirabe mwa njira ina iliyonse ndi nkhani yongonena kuti kodi Ndi liti no komanso zizakhala bwanji kumwalira kwakeko komano tisafunilane no kunoti no tidziphana osamafunilana kuti wina wake atafa iyayi sizidziwika zoti amene angatsogoleso nindani chani ayii zonsezo zinthu zopanda ntchito ndipo ndaonelaso tima clip tija tima clip tonoti no topusa yabwno choncho stupid clips eti tima clip topusa kwambiri to timene timafotokoza zimenezo silly zinthu zopanda ntchito ngati izozo ayi amakambatu motero ma clip ake ndi ati, mwamudziwatu mdala wina wake uja amapezeka kuti amavala amakonda kuvala tayi eti yaa wakunja uku amakonda kuvala tayi pena kumapezeka pa tiktok kwambiri ndikumayankhula basi nkhani yayi nde amaikolezera kwambiri ndi ameneyo hei mdala ndilothenga chani chani ikuchoka kwa akuti akutiwo andiuza zotele zotele kuti ku south africa zili motele ayi so ameneyotu ndi amene amaikolezera kwambiri ndipo noti taonera timaclip timeto koma nzopanda ntchito zonsezo inu tangozitayani uko anyways ndimangofuna kukamba chonchi tisanapitilize kuonera makamaka part 2 ndekutino ya funso la Brian Banda anakambapono za 2016 Peter Muthalika anakambako za 2016 guys mukakumbukira 2016 zomwe zinachitika ndizonoti Peter Muthalika anapita ku America I think kaya kunali kaya kaya inali kaya assembly yanji kaya imeneyo kaya inali ya UN atakafika kumene kujaku basi kunazangoyamba tu nkhani kuno wamwalira wamwalira nchifake sakubwera ayi wamwalira Peter Muthalika wamwalira eh, ndetu nkhani inatchuka pena paliponse eh? kunazapezeka zonena kuti anazatulukiranonso pano anatuluka mu ndege ndekuti basi no kuzaweva yonse anthu iyayi eh, mkonowo samuyikira winawo chani eh, zikuoneka ngati basi tu walumala mkonowo stroke chani anali ndi stroke zambirimbiri zomwe zinkayenda nthawi imeneyo koma kuchoka nthawi imeneyo kuzafika pano anthu adabwa zoti mikono ije imagwirabe ntchito palibe chochina chani sidapezeko zoti kapena mkono unazawuma basi iyayi amaigwiritsabe ntchito mikono yonse anyways zimene zinkayenda nthawi imeneyo ndi zimenezo anthu anachita manyazi atabwera kuzaonekera kuti ah anthu amati wamwalira koma munthuyi eh, mapropaganda miseche yokhayokha kenako akambanso za tb joshua akuti noti tb joshua ankalosera kunoti no Peter Muthalika amwalira e analosera adi tb joshua mukakumbukira mbuyo muja Eee president wa dziko la Malawi e, Peter Mutharika amwalira sadutsa kodi anachita kumuyikiraso chaka sadutsa chaka chakuti amwalira nde anachitaso kuyankha ye Peter Mutharika mukamuuze Joshua zopusa ine sindimafuna chani chani ee asamanene kuti chani ngati afuna kulosera zolosera zake anayankhula zambiri Peter Mutharika nthawi anabweza moto Koma what happened? TB Joshua panopa tikunena panopa ii mafupa okhaokha pano anamwaliranso TB Joshua akunenedwayo? Anamwalira anakwiriridwa mafupa basi ii. Zikungotengeranso kuno kuti Peter Mutharikayo akambe za TB Joshua kuti tikumbukire zoti kunali TB Joshua imagine hey, moyo wait moyo supanganika ma guy, amene amasunga moyo ndi Mulungu, mwini wake wa moyo ndi Mulungu ndi amene amadziwanso kuno kuti awa ndidzatenga tsiku lakuti lakuti lakuti.

Ndizoona kuti patenga nthawi kuti kuchoka nthawi imene inuyo munapezeka zoti no mwawina kukhala president zotulukatuluka ayi zoyendayenda ayi misonkhano ayi kapena kuti muti mupange msonkhano kuti tikathokoze anthu thank you rally chimsonkhano chokathokoza anthu simupanga nawo zimenezo bwanji akunota nthawi ya misonkhano inathatu nthawi ya misonkhano inatha tinawina boma nthawi ya misonkhano inatha panopa ndi nthawi yonena kuti no tikonze no dziko lathuli Dzikoli tinalipeza nde kuti no litagumuka gumukatu litaonongeka osati masewera nde panopa tikuyamba no kulikonza suka chakena nde nthawi imeneyo palibe ndi nthawi yoti tikonze no tsopano zija zokhuzana ndi dziko lathuli misonkhano singatipindulire za ndale zinatha ndi nthawi yokonza no dziko pakanali panopa ya nde kuti kuchoka pamenepa akunota mawa kumanena nde kuti lero Ah, ndikhala nde kuti ndili kuchani ku Ndata farm kumeneko nde kuti i think ndi za ku Thyolo uko ah, pa, pa manda a Bingu kupita kukatani kukayikapo nde kuti no basi maluwa tili ndi kamwambo kumeneko kakubanja kumkumbukira Bingu so tizakhala tili kumeneko kuchoka pamenepo nde kuti ndizakayima pa Goliati Ku Thyolo komweko kukawapatsa moni anthu basi no si msonkhano iyayi koma kukangowapatsa moni anthu nanga si ndekuti papita nthawi tikawapatseko moni anthu amenewo pano si msonkhano zamisonkhano zinatha panopa zamisonkhano zinatha I just want to say something apa ndi sija timanena I think timakamba zonoti magaye yesterday dzulo lomweli timanoti kodi inuyo a DPP muku busy bwanji zimisonkhano za ntchito yanji zimenezo ndi nthawi yonena kuti muziona kuti no mavuto amene alipo ndi otani ndingakonze bwanji no eh, timakamba video imene Suleiman amayankhula ndi awo ndi zomwe akambaso Peter Mutharika apa akunoti si nthawi yonena kuti tizipanganso za misonkhano ndale zongotaya nthawi iyayi ndi nthawi yonena kuti tikonze dziko the same thing zimene timayankhula ndi zimayankhula a Peter Mutharika i think we are moving in the same line of thought kapena expectation A president akunena kuti ndi nthawi yonena kuti tizikonza dziko osati tikhale busy nkumapanga ndale, kumapanga zimisonkhano chani kung'alulana za ntchito yanji zimenezo? Zinatha tsopano ndi nthawi yokonza dziko anyways funso lomalizira tikulowa mchigawo chachitatu ndekuti cha video imeneyi aah funso limene anafunsa Brian Banda lofunikiranso kwambiri I think limeneli nde tipangule motere.

and the economy will continue to grow. I can assure you that. Yeah. Yeah, I can assure you that.
You yeah, I, I never say uh, what, what, uh, what I don't mean. Mm.
Yeah. chabwino apo nde Brian Banda amafunsa no funso lonena kuti ndipo tikumvako ndi zonena kuti no kuli mavuto osiyanasiyana Nde kodino a Malawi muwauza chani? Ndikuziona kuti mukuphikatu mbali zokhuzana ndi za chuma mmene zikuyendera mdziko muno. Mukuphikaphika koko kuphikako kulongosola longosola. Koma a Malawi kodino muwauza zotani ndi mavuto amene aliko kunjaku okhuzana ndi Ku mafuta, kusowa mafuta oyendesera galimoto ndi zina zoterozo. Za chuma muwauza zotani? Ndapita Mutharika anazayankha pamenepo kunota aa. Ndizoonadi ndi nkhani zonoti mafuta chani aya kusowa kwa mafuta mavuto amenewo alipodi komano tikukonza zimenezozo ende mungathe kuona zonoti no ma line aja mizere ija imadzadza mma filling station ija tsopano yayamba kuchepa ndipo ma truck ayamba kufikano ndi mafuta agalimoto Aaa very soon week end iyi ndi zonena kuti mizere yonse ija nde ikhala yafufutikiratu tsopano. Munthu kungofika pa pampu kuthira nthawi yomweyo amwene kumavaya. Ndekuti zikhala zimenezo zikuchitika chifukwa chonena kuti ma truck a mafuta akhala atafika ndekuti week end kumalizitsa china chilichonse. Ndikungofuna kuwauzano a Malawi kunena kuti musamapezeko zonena kuti mwayambano kubanikano tsopano. Kumabanika chifukwa chonena kutino aah mwina kwabwera mavuto ena ake oti kapena mafuta zina zoterozo eh, izizi ndi nkhani zonoti no kunjaku kuchitika nkhondo ku Middle East ndipo no yakhudza dziko lina lililonse nde Malawi sizoti ingasankhulidwe no kunoti Malawi yokhayo nde isakhudzidwe iyayi nayonso yakhudzidwa nawo komano ngati padzikhala mwina kukolakola kwa mafuta muzizonena kuti no ndi zinthu zoti mwina delivery pena ndi pena komano Ndikukutsimikizirani zimenezozo nzoti zonsezo tilongosola ndipo zikulongosoledwa, tili ndi mafuta ndipo tikhala ndi mafuta kutsogolo kunoku ndithu kwa kwa nthawi ndithu yotalika ndithu kutsogolo kuno. Zonsezo zilongosoledwa. Amakambanso nkhani zokhuzana ndi ndalama zakunja, forex, kunotino. Pamene mafuta afika chonchi, iwowa ndekuti akugwiranso ntchito kunotino. Forex iyambenso nde kuti kupezekaso ikhazikike bwino bwino mu dziko muno nde zimenezo akuzigwira gwira ndithu ndi madotolo iwowo kaya atino akufinya finya kukonza konza mavuto amenewo osatitu ophulitsa zithupsa aja eti iyayi madotolo ake si amenewo iyayi awawa ndi oti akukonza konza bwino bwino kukilina china chili chonse ndipo zimenezo zikhala zikutheka ndithu ku tsogolo kuno ndipono a Malawi akutsimikiziridwa kutino Basi maso awo ndithu pa atsogoleri amenewa. Alongosola zimenezo ndipo zitheka bwinobwino kutsogolo kunoku. Ndipotu zimenezi ndi zimene zinatipangitsa kuti tibweretse vidiyoyi. Ya, timafunabe tiziionera mosiyana ndi mmene tayionera kwinako. Nanga kwinako si amangoti pakanali pano tikupatsirani zomwe ayankhula akutiakuti. Eh? so if we try at least tipangeko point out zinthu zina ndi zina, tipange emphasize mapoint amene ndi ofunikira kwambiri kuti mwina mwake asongole. Guys zimene wapanga Peter Mutharika kupatula zonena kuti wabwera kuzayankha zokhuzana kunena kuti no iyayi ayi ine akunena kuti ndimadwala chani I think kumapeto ku ndi kumene kuli zinthu zofunikira kwambiri ngakhale zodwala zija yekha wanena kunena kuti zopanda ntchito silly and stupid zopanda ntchito tazisiyani zimenezo zingotitayisa nthawi koma kumapeto ko wakamba zinthu zofunikira kwambiri zomwe ndiye kuti ndikuwalimbitsa mtima aMalawi I assure you ndiku ndiku ndikutsimikizirani amalawi inuyo musayetaso kubanika ayi mavutowa ndiye tikonza ndipo tikutani tikukonza zimenezo ndi zimene zili zofunikira mtsogoleri uja wabwerano tsopano samathamanga kuti abwere azayankhule za mafuta angokhala chete bwanji wabweratu tsopano apa ndikuzayankhulapo kunena kuti ah mafutawo simukuona zathekatu ife timabwera zikatheka osati no zikuvuta ndiye tizibwera iyayi Vuto likabwera timakhala tikukonza ife timangobwera kuzakuonesani ma results kuti zikutani zikutheka ndipo no tikukonza zimenezizi mizereji yafufutika ndipo tikusimikizirani kusogolo kunoku anthu mukhala nawo mafuta ndithu kwa kanthawi kuchoka pameneponso ndizoona kuti no forex ija tikutani tikupanga zoti no ikhazikike tikulongosola zimenezo mtsogoleri amapanga choncho tinakamba kale Niccolo Machiavelli anakamba choncho kunena kuti no mu buku lake lija la the prince good leader amakhala ndiye kuti akukonza mavuto ee pamene anthu akulubwalubwa uko iye akukonza mavuto akakonza konza nde kuti no basi no china chiso chili tayale wapanga fix everything amabwera no okay fanzi kumasangalala kenaka abwerereso kuka kuka chipinda kake kajaso kukakonzaso nde kuti no kukonzekera mavuto ena kuti no athane nawo ameneyo nde good leader Leadership yabwino muzaiona motero ma guys. Ndipotu kufikira nthawi ina, akuti.